Lár na páirce beidh Jenna Slattery, Isabella Beletic, Kate Thompson agus Aisling Meaney agus chun tosaigh ansan beidh an naoscaire í féin Julie Ann Russell agus ina teannta beidh bean Bhun Cranncha, Emma Doherty. Ar an taobh eile den bpáirc tosnóidh Jayne Merren do Loch Garmain agus san líne leathchúil, lánchúil acusan, insna cúlaithe beidh Orlaith Conlon, Doherty, Tuthill agus Maeve Russell. Ansan lár na páirce Tegan Lynch, agus Nicola Sinnott le Grace Fitzpatrick-Ryan, ar an gclé, agus chun tosaigh ansan, Ceola Bergin, Aoibheann Clancy agus Kylie Murphy. le himirt an-ghearr, ceann deas isteach agus ceann faighte thar n-ais, iad ag dul chun cinn agus an ceann san curtha isteach i dtreo an chúil ach isteach i lámha Jessie Berlin an babhta san. Seilbh thar n-ais ag Loch Garman. Ceann san caillte agus buaite thar n-ais agus seo chugainn iad ag dul chun cinn. Leath-sheans ar chúl ansan agus an-chúl! An-chúl go deo! An-chúl go deo ar fad an babhta san. Fuair sí an leath-sheans, tá Berlin níl sí sásta lena fhéin. Beidh Loch Garman sásta leis. Dheineadar an rud ceart. Tháinig sé ó chic amach, tháinig sé chun talún, buailte go deas acu. ansan, an pas seo, fé dhó do tháinig sí agus do bhailig sí an ceann thar n-ais ansan, ceannín trasna, ag dul chun cinn agus bang isteach i gcúinne an eangaigh agus an-chúl an babhta san do Loch Garman. Rinne Aoibheann Clancy go han-mhaith ar dtús just chun an liathróid a, an pas isteach go dtí Kylie Murphy ar imeall an bhosca, críochnaithe go hálainn ag Kylie Murphy, taithí na blianta aici, ní raibh aon dabht ar bith. aici nuair a fuair sí an liathróid agus you know just críochnaithe go hálainn isteach san eangach an uair sin. Yeah bhí a fhios aici is dóigh liom nuair a bhí radharc ar an gcúl aici nuair a bhí radharc ar an gcúl aici the yeah. Gaillimh Aontaithe go dtí lár na páirce. Sin é agus an seilbh á ghéilleadh acu in san chéad trian ach seo chugainn an Ghaillimh anois agus beagáinín slí acusan Aisling Meaney agus táimid ar comhtharrac. Bhuel a luaithe is a dúirt go raibh sí ciúin, féach a dtuigeann siad san an pas trasna an babhta san agus é sin go cúl an eangaigh. Sea, agus feiceann muid Lynsey McKey ar an taobhlíne sásta leis an iarracht sin ó Aisling Meaney. Céard faoi sin mar pas go dtí Aisling ar an gcliathán clé agus casann sí isteach ar an deasóg agus an iarracht sin just. Mí-ádh ag Nicola Sinnott, just bhuail an liathróid an cloigeann ansin agus ní raibh seans ar bith ag Merren sa chúl. No, no, agus sin é an mí-ádh a tharlaíonn do dhaoine a bhíonn istigh i lár an aonaigh agus iad ag iarraidh ach an ceann san, b'fhéidir go mbeadh sé imeacht isteach pé scéal é ach mar a deireann tú, sin, bhuel, mí-ádh ceart i ndáiríribh an babhta san ar Loch Garman agus táimid thar n-ais ar comhtharrac, tá an cluiche so idir dhá cheann na meá go fóill. Aon ar aon, agus, agus an ceann so beagáinín níos cóngaraí ná an iarracht deireanach a chonaiceamar ó chianaibh ó Beletic.
Ní bheidh Erickson ag tógaint an ceann seo. No, no, agus cad a dhéanfaidh sí? Jenna, téann isteach i dtreo cúil! Á, cad é mar chúl báire, cad é mar shábháilt ansan. Á, iontach ar fad ó Merren sa chúl. sábháil den chéad scoth an uair sin. Féach air seo, an iarracht ó Jenna Slattery isteach díreach sa chúinne ach, á, Merren, céard faoi sin mar sábháil iontach ar fad? Sin é, sin é an sábháil, sin é an fáth go bhfuil sí istigh ansan agus sin é an fáth, ó, an-shábháil, barraicíní a choimeád amach é agus mí-ádh ar an nGaillimh b'fhéidir ach chaithfeá ardmholadh a thabhairt do chúl báire Loch Garman. Bhuel, sin é. Ag leath ama ansan, na foirne ar comhtharrac, fágaimid bosca na tráchtaireachta is raghimid síos chugatsa ar an bpáirc a James. Russell, agus ó an-imirt anso ag bean na Gaillimhe cad a dhéanfaidh sí fós an pheil aici trasna cúil a thagann sé ó déanta go diail ar fad ag an gcosantóir ansan conas a choimeád sí an ceann san amach. Ag imreoir idirnáisiúnta mar a chífeá ansan Ó Russell agus an seans á chruthú aici. Seo chugainn ar thaobh na ngnó an-iarracht an babhta san ag Loch Garman chomh maith, Ceola Bergin an babhta san ach bhí Berlin ábalta dhá chun é a chur amach go cúinne.
Sea, smachtaithe go hálainn ag Bergin ar dtús agus iarracht an-mhaith, bhí sé ag dul ar fóraoil ach. Ní raibh fhios ag Berlin sa chúl. Ní fhéadfadh sí dul sa tseans agus n'fheadar an raibh sé ag dul sa chúl. Bhí sé, bhuel, b'fhéidir go mbeadh an posta buailte aici. Chomh fada le lár na páirce, an Ghaillimh agus iad fós ag dul chun cinn. An-rith á dhéanamh an babhta seo ag Aislinn Meaney. Tháinig cúl uaithi sa chéad leath ach an babhta san, is dóigh liom gur tháinig an pheil thar n-ais chuici agus bhí sé ró-ghar dá cosa nuair a bhuail sí fé dheireadh é. Is iad ag dul chun cinn arís. An-ruathar an babhta seo. Seo anseo, Jenna Slattery. Tá an fheadóg séidte, an réiteoir agus a lámh sínte amach aige, é ag dul i dtreo an, yeah, bhuel, yeah, bhuel, bhuel now, seans anois ag an nGaillimh anseo. Ní raibh aon amhras ar an réiteoir i ndáiríribh an babhta san. Cic éirice é.
Seo feicimid arís just Jenna Slattery ag you know bhí teangmháil ansin ó Nicola Sinnott bhí fhios ag Jenna Slattery I think céard a bhí ag déanamh. Do tháinig siad trasna leis an ngualainn do chaithfeá a rá agus do chaith an réiteoir an ceann san a thabhairt. Mar ní hamháin gur sheas sí an fód ach do shiúl sí isteach ann chomh maith. Agus anois seans anois ag an nGaillimh an cluiche seo a iompó mar bhíodar cúl chun deiridh le hais leis siúd sa gcéad leath. Seans anois acu dul cúl chun cinn agus sí an captaen atá ag seasamh os a chionn. Ní raibh sí in ann cúl a fháil sa chorn uile-oileánach seans eile aici anois.
Ag seasamh ansan. Cad a dhéanfaidh sí? Cad a dhéanfaidh Jenna Slattery? Ó! Tá sé sábháilte! Tá sé sábháilte! Nó bhfuil sí istigh? Bhfuil sí istigh? Bhuel, ana-shábháil go deo. Bhuel, nach tú a dúirt é? Nach tú a dúirt é gur theip uirthi é a dhéanamh an uair dheireanach anois? Seo chugainn. Ana-shábháil go. Ó bhí sé istigh. Bhí an ceann san laistigh den líne. Do bhí. Do bhí.
Feicimid arís, ceapaim gur cúl a bhí ann. Ó yeah. Ó bhuel, má bhíonn seans ag an réiteoir é sin a fheiscint arís, mar do stop sí é ach ansan do phreab sí amach ó laistiar den líne im thuairimse. Ó yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Cé go raibh sí ag casadh timpeall agus ag birleáil. ón shábháil sin ón gcic éirice. Ceann trasna anso agus an Gaillimh ag teacht isteach. An seans fós acu. Ho ho. Conas tá sé sin ag fanúint amuigh? Tá sé, duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, úúú agus an ceann san, bhuel, bhí trí iarracht ar chúl acu agus an uair sin Fitzpatrick, Ryan, ní raibh sí i bhfad ón sprioc nuair a tháinig sé amach chuici, do shocraigh sí é féin, bhí sé ag iarraidh, bhí sí ag iarraidh é a chur isteach sa chúinne ach d'imigh sí thairis béal an chúil agus amach ar thaobh na láimhe clé agus is dóigh liom go raibh, bhuel, ní dóigh liom go mbeadh sé sin faighte ag Berlin. dá mbeadh sé imithe isteach. Ana-iarracht, ach oiread na fríde. Ós ag Gaillimh is tuigeann siad an córas agus seo chugainn Rola. An féidir léi aon rud a dhéanamh an babhta san? Tá seans anois aici. Ceannín deas trasna. An bhfuil seans ag an Gaillimh ansan? Pas siar. Cad a dhéanfaidh sí? Ó, sábháilte istigh ansan ag an gcosantóir. Déanta ana-mhaith ar an gcéad iarracht ag cosantóir Loch Garman. An ceann san le glanadh anois agus is dóigh liom gurb í Méabh Russell a stop an ceann san. an rocar san. i gceartlár na páirce agus seans eile ag mná an iarthair, cailíní Connachta, isteach i dtreo Ruela. Seans anseo fós ag an nGaillimh a dul chun cinn. Tá sé ag an mbean cheart a bhfuil sí ó é bainte uaithi. Bhí sé sin tábhachtach, an-phíosa gadaíochta ar Julie Ann Russell an babhta san. Sea, arbh in an seans deireanach? Níl a fhios againn ach déanta go maith ag Nicola Sinnott. Féach air seo, Julie Ann Russell ar.